Ọpụpụ isiokwu nke iri atọ na atọ Jehova wee gwa Mozis okwu sị jee si n'ebe a rịgo gị onwe gị na ndị ahụ nke i mere ka ha si n'ala Ijipt rịgopụta rue ala ahụ nke m ṅụrụ Ebraham iyi ṅụkwara Aịsak ṅụkwara Jekọb sị mkpụrụ gị ka m ga-enye ya m ga-ezigakwa mmụọ ozi n'iru gị m ga-achụpụkwa ndị kenan na ndị amọrait na ndị het na ndị perizait na ndị haivait na ndị jebus ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya n'ihi na m gaghị arịgo n'etiti gị n'ihi na ndị kwesịrị olu ike ka ị bụ ka m wee ghara ime ka ị gwụsịa n'ụzọ ndị Izrel wee nụ okwu ọjọọ a ha wee rue uju ọ dịghịkwa onye ọbụla tinyere ihe ịchọ mma ya n'arụ ya Jehova wee sị Mozis sị ụmụ Izrel unu onwe unu bụ ndị kwesịrị olu ike a sị na ọ bụ otu ntabi anya ka m ga-arịgo n'etiti gị m ga-emekwa ka ị gwụsịa ma ugbu a wepụ ihe ịchọ mma gị niile n'arụ gị tọgbọ m wee mara ihe m ga-eme gị ụmụ Izrel wee napụsị onwe ha ihe ịchọ mma ha niile site n'ugwu Horeb gaba ma Mozis na-ewere ụlọ ikwu ahụ na-amara onwe ya n'azụ ọmụma ụlọ ikwu n'ebe dị anya site n'ọmụma ụlọ ikwu ahụ o wee kpọọ ya ụlọ ikwu nzute O rue na onye ọ bụla nke na-achọ Jehova na-apụ jee ụlọ ikwu nzute ahụ nke dị n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. O rue mgbe Mozis pụrụ ije ụlọ ikwu ahụ, na ndị Izrel niile biliri guzo onwe ha ọtọ nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu ya na-elegide Mozis anya n'azụ ruo mgbe ọ bara n'ụlọ ikwu ahụ. O ruo mgbe Mozis batara n'ụlọ ikwu ahụ, na ogidi igwe ojii ahụ rịdatara guzo n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu. Jehova wee gwa Mozis okwu. Ndị Izrel niile wee hụ ogidi igwe ojii ka ọ na-eguzo n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu ahụ. Ndị ahụ niile wee bilie kpọọ isi ala, nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu ya. Jehova wee gwa Mozis okwu iru na iru dịka mmadụ na-agwa enyi ya okwu. O wee laghachi n'ọmụma ụlọ ikwu ahụ, ma onye na-ejere ya ozi bụ Joshua nwa Nọn bụ okorobịa adịghị esi n'etiti ụlọ ikwu ahụ pụọ. Mozis wee sị Jehova, Lee, gị onwe gị na-asị m, mee ka ndị nke a rigota, ma gị onwe gị emeghị ka m mara onye ị ga-eziga ka mụ na ya yikọọ jee. Ma gị onwe gị asịwo, Amawo m gị n'aha, ọzọkwa, ị hụtawo amara n'iru m. Ma ugbu a, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'iru gị, biko, mee m ka m mara ụzọ gị niile, m ga-amarakwa gị, ka m wee hụta amara n'iru gị. Gị lekwa na ndị gị ka mba nke a bụ. Ọ sị, Iru m ga na-eje. M ga-emekwa ka i zuru ike. Ọ sị ya, Ọ bụrụ na iru gị adịghị eje, emela ka anyị si n'ebe a rigo, n'ihi na ọ bụ n'ihi gịnị ka a ga-amara ugbu a na ahụtawo m amara n'iru gị, mụ onwe m na ndị gị? Ọ bụghị n'ojije ị na-esoro anyị jee, e wee kewapụ anyị, bụ mụ onwe m na ndị gị, n'ebe ndị niile nọ ndị bi n'elu ụwa? jehova wee sị mozis ihe a nke i kwuworo m ga-emekwa ya n'ihi na ị hụtawo amara n'iru m amawokwa m gị n'aha ọ sị biko mee ka m hụ ebube gị ọ sị mụ onwe m ga-eme ka ịdị mma m niile gabiga n'iru gị m ga-akpọkwa oku banyere aha jehova n'iru gị m ga-emekwara onye ahụ amara bụ onye m ga-emere amara M ga-enwekwa obi ebere n'arụ onye ahụ nke m ga-enwe obi ebere n'arụ ya. Ọ sịkwa, Ị pụghị ịhụ iru m anya, n'ihi na mmadụ agaghị ahụ m anya dịkwa ndụ. Jehova wee sị, Lee, ọnọdụ dị n'akụkụ m, ị ga-eguzokwa onwe gị ọtọ n'elu oke nkume ahụ. Ọ ga-erukwa mgbe ebube m na-agabiga na m ga-etinye gị n'ime oghere nke oke nkume ahụ, gbasaa ọbụ aka m, gbochita gị. ruo mgbe m gabigaworo, m ga-ewezugakwa ọbụ aka m, ị ga-ahụkwa azụ m anya, ma agaghị ahụ iru m anya.